ala igbo abịakwala m ọzọ ala facebook abịakwala m ọzọ ọ bụ social media ka m bịara ọkwa ọrakụlụ na-agụ egwu ọrakụlụ nwanne m ee

ankoyelie nke a o nwee ife m na-avụ m wee sị ka m nnene ife nnene ife wee sị ka m jụọ ajụjụ ke ife bụ nnene ife nke a m na-avụ Eh? Eh, maka na aghọtarọzikwanụ m m wee na-asị o ama nka ndị mma anyị fa mma anyị fa mgbe afụ na ndị nne nna anyị fa mgbe fa na-agba egwu anyị nwa gbakwuo ama na m lụ altar boy mgbe afụ anyị nwe altar boy nwe altar girls a ndị altar girls gbaa egwu a na-akpọ atilọgwụ gbaga ụmụ egwu anyị gbara na block rosary ndị tonite ọkala agbọghọ ga dịga ya ndị nne na nna ndị nne na nna ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụ ikorobịa gbaga egwu mgbe afụ mana ọ dịrọ nke ife ndị nne na nna anyị fa jegalị ka a na-akpọ disco party ga

aha kedu ife kpata ọ bụrụ na a gbaba egwu kịta na atọ echigharịla azụ tọọnụa chedo ike bọba ike na kamera ama agba na egwu ka ife a ga-asị kpata na onye ọbụla ma nwatakịrị ma ọkala agbọghọ ma agbọghọ ma nne ma ikolobịa ọkala ikolobịa ma nna m iven na ọ bụrụ na a gbaba egwu gbaba eru natara wee bọọlụ kamera ike bọba ike gosibe ike na aka agbara egwu o nwe ife kpata a na-abọọlụ ike a o gosiri na a ma agba egwu nkịtị yala ichebe ka a tọọnụgoro ike wee kụọ aka ọkwa ajụjụ ka m na-ajụ asịrọkwa m na a na ịgba n'iru m ma enene m ife dị mma inene enenechalụ m ehe Mm, o nwe nke dị aṅa a na-ewe ife na-ewepụ m iru m ehe ehe ife niile ama mma mana ife m na-ekwu bụ ọ na-ama agbanwu egwu gbaa egwu ka e si agba mgbe gboo ghara ịgba ya nke ka o nwere ka ị ga-esi gbagodo tọnụa azụ ị na-agba na-egosi a malụ na ị na-agba ya fụ ka ịfụ mana ọ bụrụ nke ịgba nke a na-akpọ provocative ọ dịzi provocative mbụ igosi ya bụ ike ee ya ịbọ ike ị ghọtago

nwanna m abọ ike nwa mana enwee m ike nke a na-abọ so eh, ana m asị o ka ife ụfọdụ ife ụfọdụ ọ bụ eziokwu ka e mee ka a mụrịa amụ nwee aṅụrị a ma nnọọ ife a na-eme mana ị mago na nghọta dị n'ụdị n'ụdị ndị na-enene ya erika ọ bụrọ onye ọbụla ghọtasị nke a na-akpọ intention i ji agba ya na ị na-agba ya ka e nwee aṅụrị ana m asị yisitebe arụ onye chọọ ịgba egwu a yichie arụ ọ bụrọ iwu bụ na ị ga-egosi arụ ị niile be almost n'ịgba ọtọ wee gbaa egwu ọ wee bụrụ ịma mma ị mago mma nwere ebe ị na-egosi ile arụ ị niile kpuchie kpuchinata ndị ị ya-ekpuchi biko iwe ewena ụnụ na ka o si adị lotakwa na oracle onye ozi ka m bụ mma n'ezi ya bụ ọ bụrụ na ife m na-ekwu metụta ị ewena iwe mụgharị ya amụ were amụ mụọ ya mụsie na nke ị ga-emegharị megharịa maka na ma ụmụaka na-enene ndị okenye na-enene na o nwee ndị na-ada echeruro na-aka adịrọ as mature as you are nwee ike